B'fhéidir, mar a dúirt mé, ah, go gcuirfinn mé féin in aithne daoibh i dtosach. Bróna Ní Uallacháin is ainm domh agus is as Contae Lú ó dhúchas domh, taobh amuigh de Dhún Dealgan, agus cé nach duine Gaeltachta mé, tá mo cheantar fhéin sa mbaile láidir ó thaobh chúrsaí. chultúrtha agus mar sin de. Rugadh agus tógadh le Gaeilge mé sa mbaile agus tá mé an-sásta gur déanadh na cinnithe sin nuair bhí mé óg mar sílim gur sheas siad liom don chuid eile de mo shaol agus tá siad ag seasamh liom go fóill. Is mé an nasc-mhúinteoir don Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta anseo i gColáiste Chroí Mhuire sa Spidéal agus tugadh na dualgaisí sin dom in 2017. nuair a seoladh an Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta mar chuid den Pholasaí Oideachais Gaeltachta agus is dóiche go bhfuil muidinne an-sásta leis an tslí a go bhfuil an scéim ag dul dúinn sa scoil. Déanadh cigireacht orainn mar an chéad scoil. Gaeltachta sa tír coicís ó shin agus bronnadh an t-aitheantas mar Scoil Ghaeltachta orainn. So lá stairiúil a bhí ann dúinn agus bhí muid iontach bródúil agus ach go háirithe iontach bródúil as na daltaí óga fuinneamhúil lán le spraoi agus craic atá againn a chuidigh linn an t-aitheantas sin a bhaint amach. Is dóiche nuair a thoisigh muid.

leis an bhfrása sin, agus seo an rud a scríobh Joe dom ag an am, 'Sí an óige earrach na Gaeltachta agus tá sé do dhualgas ar ghlúin an lae inniu gach a bhfuil fágtha den síol dúchasach a chur agus a chothú i gcroí na hóige agus sin an rud atá muide ag triáil a dhéanamh anois ó shin, an síol dúchasach a chur agus a chothú i chroí na hóige, i gcroí na hóige. nuair tháinig muid trasna freisin ar, nuair bhí an Phríomhoide ag ag píosa cainte lá amháin, tháinig sí trasna ar an ráiteas seo freisin, nach féidir le pleananna agus aidhmeanna agus spriocanna chuile rud a chlúdach, amantaí caithfidh tú na síolta a chur agus súil agat, go bhfásfaidh siad. So, tá muide ag iarraidh síolta a chur a fhásfaidh lá éigin, na síolta atá curtha cheana fhéin ag daoine eile a chothú agus muinín a bheith againn as an todhchaí, le cuidiú Dé, go bhfásfaidh agus go mbláthfaidh na síolta seo atá dá chur mar go bhfuil an oiread ar siúl. ag na sna ceantracha Gaeltachta agus gur féidir leis bláthú amach anseo. Má bhreathnaíonn tú ar an rud a dúirt Joe, seo an scríbhneoir céanna arís, ach má bhreathnaíonn tú ar an dara halt anseo, deir sé, is léir gur, gur, go gcaithfidh muid na síolta seo a chur mar go gcothaíonn sé misneach agus bród agus féinmhuinín agus. sin iad na rudaí gur mhaith, gur, is as sin a thoisigh muidinne ag tabhairt faoi an Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta sa scoil seo, gur mhaith linn síolta mar seo a chur. Misneach, bród agus féin-mhuinín. Agus nuair a smaoiním ar m'óige féin i nDún Dealgan, nó taobh amuigh de Dhún Dealgan, bhí daoine ann a chuir síolta i mo chroí agus i m'intinn a chothaigh misneach agus bród agus féin-mhuinín. Agus tá mé cinnte, nuair a smaointíonn sibh féin, ar bhur n-óige féin, go bhfuil daoine ann, daoine fásta, tuismitheoirí, múinteoirí, daoine a bhí ag obair le heagraíochtaí nó clubanna, a thug cúnamh duit na síolta sin a chur. Bhí mé féin ar scoil, Scoil Chríost Rí i nDún Dealgan, agus bhí beirt bhan óg Gaeltachta as Gaeltacht Thír Chonaill, Bella Nic Robhartaigh agus Eileen Ní Ghallchóir, agus chothaigh siad sin, chuir siad sin síolta atá fós ag bláthú. Mo chuid aintíní féin, Eithne agus Pádraigín Ní Uallacháin, bhí siad ag múineadh sa scoil céanna fosta, Scoil Chríost Rí i nDún Dealgan, agus chuir siad sin síolta ó thaobh drámaíocht agus amhránaíocht agus ceol atá fós ag bláthú. Scoil Choláiste Rís, an áit go raibh mé sa mheánscoil, Peadar Ó Dufaigh, a rinne díospóireacht liom. So mar sin, is as sin atá muid ag teacht anseo i gColáiste Chroí Mhuire sa Spidéal, go dtig linne síolta a chur chun misneach, bród agus féinmhuinín a chothú agus nuair atá na síolta cheana féin curtha ag daoine eile, go dtig linn iad a chaomhnamh agus tógáil orthu. Thoisigh muid, mar a dúirt mé, in 2017 nuair a sheol muid an scéim sa scoil agus láithreach rinne muid cúpla cinneadh. Cheap muid go raibh an scéim aitheantas mar scoil Ghaeltachta ródheacair mar choincheap, b'fhéidir, so rinne muid athbhrandáil air sa scoil agus thug muid Bród air. Bhí lá Bród againn, rinne muid taighde, scríobh muid plean agus ceann de na cinnithe a rinne muid láithreach ná achan iarracht go dtiocfadh linn a dhéanamh chun tacú le cainteoirí dúchais, chun iad a chothú agus a láidriú. Mar sin, in 2018, rinne muid cinneadh, agus labhróidh mé libh faoin gcinneadh seo arís mar gurb é ceann de na cinnithe is conspóidí é a rinne muid maidir leis an Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta, ach rinne muid trí ghrúpa de na daltaí a tháinig isteach sa gcéad bhliain, sa dara bhliain agus sa tríú bhliain do na ranganna Gaeilge. so go mbeadh grúpáil déanta de réir cúlra teangan. Labhróidh mé faoi sin i gceann nóiméad arís. Anois, bhí cineál de, mar a dúirt mé, ní raibh sé éasca i gcónaí, bhí cúpla rud eile, bhí cinnithe le déanamh againn i dtaobh baoite agus bata, an mbeadh muid ag triail daoine a ghríosadh agus a spreagadh le baoite nó an mbeadh muid ag teacht anuas ó thaobh rialacha agus mar sin de faoi. nósmhaireacht teangan sa scoil anseo agus rinne muid cinneadh dul i dtreo baoite seachas bata ag an am sin. Rud mór eile a tharla in 2019 ná gur chothaigh muid tascfhórsa Gaeilge labhartha na ndaltaí sa scoil agus sin Gucci Gaeilge a thug siad orthu féin agus tá sé sin ag dul ó neart go neart, tá 270 dalta againn sa scoil anseo agus sílim gur 45 dalta atá againn. ar an gcoiste sin. Bíonn siad sin ag plé rudaí faoi conas Gaeilge a chur chun cinn sa scoil agus imeachtaí go minic ba linn béim a chur ar go mbeadh rudaí spraíúil, go mbeadh an chraic acu agus go dtarlódh sé, go mbeadh sé sin uilig ag tarlú tré Ghaeilge. Rinne muid iarracht feasacht Ghaeltachta a chothú measc na daoine óga fosta. le, trí drámaíocht, le dráma cearta, faoi Chearta Sibhialta na Gaeltachta, le seóanna scoile, an seó beo mar shampla. Anois, bhí deacracht againn idir fiche fiche agus fiche fiche haon, nuair a tháinig Covid, bhí na deacrachtaí sin ag achan duine is dóiche agus bhí sé sin iontach doiligh ar na daoine óga atá sa scoil ó thaobh cúrsaí cumarsáide, ní raibh cead imeachtaí agus siad na himeachtaí na rudaí is mó a a bhaineann siad taitneamh astu. Mar sin, bhí deacrachtaí againn ar an mbóthar. Ansin, rinne muid go leor suirbhéanna agus taighde leis na daltaí, spáinfidh mé sin díbh ar ball fosta, ach rinne muid suirbhé in 2018 le tuismitheoirí, daltaí agus múinteoirí ach ansin rinne muid an suirbhé céanna arís leis na daltaí in 2021 agus chuir muid na torthaí ó 2021 i gcomparáid leis na torthaí ó 2018, go bhfeicfeadh muid an raibh dul chun cinn ann agus an raibh ag éirí linn nó ar theip orainn agus b'fhéidir go dtiocfadh linn smaoineamh ar bhealaí go dtiocfadh linn theacht as aon rud nach raibh ag éirí. So inseoidh muid faoi cuid de na torthaí ón suirbhé sin fosta. Ansin bhí muid ag iarraidh béim a chur ar saoránacht Ghaeltachta a mhúscailt i measc na bpáistí, na ndaltaí, trí cheiliúradh a dhéanamh ar scríbhneoirí móra na háite, Máirtín Ó Cadhain, scríobh siad, scríobh na daltaí sa scoil leabhar Eadrainn Féin ar shaol Mháirtín Ó Cadhain agus bhí leabhar álainn le go leor ealaíon agus filíocht agus sliochtanna agus meascán de ghnéithe de rudaí éagsúla ansin. Agus bhí ceiliúradh againn anseo thart fá coicís nó trí seachtaine ó shin ar Chaitlín Maude a bhí ar scoil sa scoil seo agus bhí bhí d'éirigh linn arís an saoránacht Ghaeltachta seo a agus b'fhéidir, le cuidiú Dé, síolta a chur i n-intinn na ndaoine óga a fhanas leo amach anseo. Agus seo mar atá muid anois faoi láthair in 2022. Rud eile a rinne muid mar chuid den scéim ná gur scríobh Gucci, an tasc ársa sin, gur scríobh siad polasaithe nua don scoil maidir leis an nGaeilge. Roimhe seo bhí polasaí amháin againn, polasaí Gaeilge, ach scríobh Gucci trí pholasaí nua, polasaí Gaeilge, polasaí Gaeilge labhartha agus polasaí Gaeltachta agus tá muid an-bhródúil as sin mar feictear dúinn, b'fhéidir, go bhfuil muid ceannródaíoch ansin. Níl fhios agam an bhfuil polasaí Gaeltachta ag achan scoil Gaeltachta ach tá againn anois, a bhuíochas do Gucci agus na daoine óga sa scoil. Bhí critéir teanga-bhunaithe bainteach leis an scéim aitheantas mar scoil Gaeltachta agus d'éirigh linn 11 ceann as 11 ceann a bhaint amach ansin agus, coiste Gaeilge i measc na dtuismitheoirí a bhunú agus go leor rudaí eile mar sin. So mar sin, sin sampla de cuid de na síolta go ndearna muid iarracht a chur sna blianta beaga, le blianta beaga anuas maidir leis an scéim aitheantas mar scoil Gaeltachta. Dúirt mé go ndéarfainn arís libh faoin taighde. Amantaí bíonn lagmhisneach ar dhaoine maidir le daoine óga na Gaeltachta. Ach bhí muid i. Tháinig torthaí suimiúil chugainn ón taighde seo i dtaobh dearfacht an maith leat Gaeilge nuair chuir muid an ceist sin orthu, 85 fán gcéad a rá go cinnte gur maith, b'fhéidir gurbh ea, agus nach raibh ach fán gcéad amháin a dúirt nár thaitin Gaeilge leo. Chuir muid ceist orthu fosta cén chaoi a bhféadfadh an scoil cabhrú leat ó thaobh na Gaeilge de i do shaol agus an rud is mó a dúirt siad a chabhródh leo ná imeachtaí. spraoi, craic, go bhfuil siad gnóthach, drámaíocht, díospoireacht, ceardlann filíochta, tráth na gceist, sin iad na cineál rudaí a cheapann siad a chabhraíonns leo. Chuir muid ceist orthu fosta, amantaí síleann muid b'fhéidir nach mhaith leo bheith ag gaeilgeoireacht eatarthu fhéin an t-am ar fad agus nuair chuir muid an ceist ar mhaith leat níos mó Gaeilge a úsáid gach lá, dúirt 87% gur mhaith leo níos mó a úsáid agus dúirt 63% gur mhaith leo níos mó a úsáid i measc. a gcairde. So, tá muid sásta faoi na torthaí sin mar léiríonn sé go bhfuil dearfacht ann, go bhfuil siad ag iarraidh an rud ceart a dhéanamh. B'fhéidir nach n-éiríonn leo an t-am ar fad ach is dóigh gur sin an jab atá againne, cuidiú leo é a dhéanamh chomh minic agus atá siad in ann é a dhéanamh. Maidir leis an rud conspóideach sin a dúirt mé maidir leis an ngrúpáil, Ceann de na gníomhaíochtaí is mó a deineadh plé air agus díospóireacht agus caint air anseo sa scoil ná grúpáil a dhéanamh de na ranganna Gaeilge sa gcéad bhliain go dtí an tríú bhliain. An cuspóir a bhí romhainn ansin ná tacú le cainteoirí dúchasacha chun iad a chothú agus a láidriú, agus na grúpaí eile freisin, ach mhothaigh muid gur thug an Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta deis dúinn, b'fhéidir don chéad uair, seo a dhéanamh mar go raibh sé ráite go sonrach mar cheann de na critéir teanga-bhunaithe gur cheart tacú leis na cainteoirí dúchasacha so bheartaigh muid ansin aithint, measúnú agus grúpáil a dhéanamh ar thrí ghrúpa úsáideoirí teanga difriúil agus an toradh atá againn ná go bhfuil trí rang difriúil Gaeilge anois sa gcéad bhliain, dara bhliain agus tríú bhliain. rang amháin le cainteoirí dúchais Gaeilge amháin, rang eile leis na cainteoirí líofa a tógadh le Gaeilge agus Béarla agus rang eile leis na foghlaimeoirí. Agus sin mar atá sé faoi láthair agus níl muid ag rá go bhfuil sin i gcónaí éasca mar athraíonn sé ó bhliain go bliain ag brath ar an méid daltaí atá againn. ag brath ar pearsantachtaí faoi leith nó nósmhaireacht ins na bunscoileanna áitiúla atá ag teacht isteach chugainn ach feictear dúinne gur éirigh leis an ngníomh seo. Sílim gur thug sé cúnamh breise do na cainteoirí dúchasacha agus muinín agus misneach agus bród agus sin iad na rudaí gur mhaith linn a dhéanamh anseo sa scoil. Sin iad na critéir teangabhunaithe d'aon duine a bhíonns ag plé leis an scéim aitheantais mar scoil Ghaeltachta ach mar a fheiceann tú an ceann seo leis an buí timpeall air, sin an ceann. Nuair a rinne muidinne an ghrúpáil, bhí muid ag díriú isteach air sin, díriú ar riachtanais teanga idirdhealaithe na gcainteoirí dúchais agus sin cinneadh atá déanta againn agus tá muid sásta leis an gcinneadh sin. Anois, nuair a scríobh muid plean na scoile, Ní díreach. Tá mé ag súil le mo chúrsaí ama. Bhris muid suas an phlean ó thaobh bród, brí, béal agus beo agus rinne muid iarracht díriú isteach ar na gnéithe sin de saol na daoine óga a bhí sa scoil anseo. Anois, mothaím go ndeachaigh mé rófhada ansin, so stopfaidh mise ag caint agus tabharfaidh mé deis do daoine atá i bhfad níos suimiúla agus i bhfad níos fearr ag caint ná mé agus má tá Tomás ansin, Tomás, bhfuil tusa ansin? Tá mé tá mé anseo. Iontach! So ar mhaith leatsa Tomás ansin an bhfuil do bhfuil do cheamara casta air agat? Tá, yeah.
Tá, iontach.
Casfaidh mise as mo mhicreafón féin agus cuirfidh mé Tomás Ó Neachtain in aithne daoibh agus inseoidh Tomás daoibh faoin saol s'aigesean mar dhuine óg san Ghaeltacht.
Bhuel, is mise Tomás Ó Neachtain. Tá mé chúig bhliana déag d'aois agus tá mé sa tríú bliain. Tá mé ag freastal ar Choláiste Chroí Mhuire sa Spidéal, an chéad bhunscoil, iar-bhunscoil a fuair aitheantas Ghaeltachta faoin bpolasaí oideachas Gaeltachta. Bhí deis agam páirt a ghlacadh i ndíospóireacht Uí Chadhain, mar go bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil againn agus is dócha nach anró mór dhúinn é tabhairt faoi mar gheall ar an obair uilig atá déanta againn go dtí seo. Tá mé i mo chónaí i mBaile na hAbhann agus sí an Ghaeilge an teanga baile atá agam agus sí a labhraím go líofa le mo chairde. Is breá liom ag imirt peile agus iománaíochta agus tá an t-ádh dearg orm go bhfuil an traenáil uilig a dhéantar linn sa gclub áitiúil Micheál Breathnach uilig trí mheán na Gaeilge, gan ceist ná fuadar. D'fhreastail mé ar Scoil Náisiúnta Cholm Cille ar an Tulach, áit a fuair mé mo dheis ó naíonáin bheaga páirt a ghlacadh i ndrámaí. Ón mbliain sin ar aghaidh, go dtí go dtáinig Covid, ghlac muid páirt i ndrámaí chuile bhliain beo. D'éirigh le mo rang Craobh na hÉireann a bhaint amach i rang a ceathair. Bhain muid amach an gradam don scoil Gaeltachta ab fhearr freisin, rud a bhí an scoil an-an-bhródúil as. Is cinnte gur thug na drámaíochtaí seo misneach dhúinn mar go raibh deis againn cailleadh amach ar obair ranga, bónas mór millteach. Ghlac mé páirt in Oireachtas na Samhna chuile bhliain ó bhí mé seacht mbliana d'aois, i mbun scéalaíochta agus lúibíní agus ag casadh amhráin ar an sean-nós. Faoi stiúir ranganna Thuismitheoirí na Gaeltachta a bhí muid. Thaitin an tOireachtas liom riamh mar go mbíodh mé ag caint le mo chuid cairde agus bhíodh píosa craic i gcónaí againn. Bhí an t-ádh mór orm go mbíodh go raibh an amhránaí náisiúnta bhí an t-ádh mór orm gurb í Máire Phíotair a bhí mar mhúinteoir amhránaíochta agam sna blianta tosaigh mar go raibh sí chomh cineálta agus lách agus thiúrfadh sí milseáin i gcónaí dhúinn.

Smaoiním, céard a dhéanfas mé sa saol mór? An mbeidh deiseanna forbartha agam trí mheán na Gaeilge? Nó an mbeidh orm oideachas tríú leibhéal a fháil trí Bhéarla? Ach, sin ceist nach bhfuil ag cur an iomarca imní orm go fóill. Iontach, Tomás. Go raibh míle maith agat as sin. agus níl fhios agam ar chuala aon duine agaibh Tomás ag canadh roimhe ach tá glór álainn aige. Ní iarrfaidh mé ort aon amhrán a rá anois inniu, Tomás, beidh tú a rá agus sin maith go leor. Maith thú Tomás, go raibh míle maith agat as sin agus tá Caitríona anseo fosta, nach bhfuil, Caitríona, bhfuil tusa ábalta do mhicreafón a chasadh air agus b'fhéidir. Muid ag oibriú duit. Ó, sin tú. Iontach. Muid ag meanmach duit, John. Tá. Tá? Mise, mise Caitríona Ní Mhathúna. Ok. Is mise Caitríona Ní Mhathúna, tá mé sé bliana déag d'aois agus tá mé i mo chónaí sna hAille Indreabhán agus tá mé sa gcúigiú bliain i gColáiste Chroí Mhuire. Am, Tá mé thar a bheith bródúil as a bheith mar dhuine óg ó cheantar Gaeltachta agus bíonn mé ag smaoiniú go minic faoin saol Gaeltachta agus faoi na buaicphointí agus faoi na deacrachtaí. Agus ceann de na rudaí a thaitníonns go mór liomsa ná na heagraíochtaí agus na clubannaí atá sa gceantar. Tugann eagraíochtaí ar nós Cumann Camógaíochta Chois Fharraige, Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, Cumann Mícheál Breathnach, an Club Óige agus an Coiste Gaeilge, Gucci Gaeilge sa Scoil. Tugann siad an-deis dhúinn a bheith ag labhairt Gaeilge le chéile i mbealach spraíúil agus taitneamhach agus is dóigh go spreagann ócáidí eile ar nós an tOireachtas mé chomh maith. Is cinnte go neartaíonn ócáidí agus clubannaí mar seo an mheas sna daoine óga don teanga agus molaim na heagraíochtaí seo go hard. Is cinnte go bhfuil deacrachtaí ann freisin. Cloiseann mé nach bhfuil an Ghaeilge chomh láidir sna naíonraí is a bhíodh sé nuair a bhí mise ann. Go pearsanta, tá cúpla duine ann nach bhfuil mé in ann Béarla a labhairt leo, braitheann sé chomh mínádúrtha, fiú má thriaileann mé, go crua, níl mé in ann Béarla a labhairt leo. Agus an chuid is mó de na daoine seo, is daoine iad a bhí mé ag labhairt Gaeilge leo ó bhí mé sa naíonra. Agus mar gheall ar an nósmhaireacht láidir seo againn ón naíonra, sin an fáth a bhfuil muid fós ag labhairt Gaeilge le chéile inniu. So tá sé chomh tábhachtach go mbeidh an Ghaeilge láidir sna naíonraí agus tá an bunús sin chomh tábhachtach. Freisin tá sé chomh tábhachtach go mbeidh an caighdeán ard sna mbunscoileanna. Fadhb mhór a bhraith mé féin nuair a bhí mé sa mbunscoil ná go raibh go leor teaghlaigh ag bogadh isteach sa gceantar nach raibh a labhairt Gaeilge, nach raibh ag labhairt Gaeilge lena ngasúir is ansin nuair a thagadh na gasúir ag an scoil ní bheadh aon Ghaeilge acu is d'iontódh siad sin an chuid eile againn ar an mBéarla agus ceapann mé gur cheart go mbeadh níos mó srianta ann chun cosc a chur ar dhaoine mar seo bog isteach sa gceantar mar gheall go mbíonn droch-éifeacht amach 's amach acu ar an gcaighdeán Gaeilge sa mbunscoil agus ansin leanann an éifeacht sin ar aghaidh go dtí an meánscoil. So is dóigh mar a dúirt Joe Steve, mura gcuireann tú san earrach ní bhainfidh tú san fhómhar agus creidimse má tá an bunús láidir Gaeilge ag na gasúir agus iad an-óg go bhfanfaidh sé leo go deo na ndeor. So na moltaí atá agamsa chun críoch a chur leis an ná gur cheart cúnamh leis na grúpaí agus na clubanna deonacha agus tuilleadh srianta a chur ar daoine nach labhraíonn Gaeilge chun cosc a chur orthu bogadh isteach sa gceantar agus

Is iontach an rud go dtig linn éisteacht leis na daoine óga Gaeltachta seo ag rá na rudaí gur mhaith leo féin agus tá mé an-sásta go raibh siad sásta theacht inniu agus labhairt linn. Agus duine eile atá sásta labhairt linn ná Annabel. Bhfuil tú ansin, Annabel? Tá mé anseo, tá. Iontach.
Cuirfidh mé mé féin ar mute agus labharfaidh Annabel Ní Chonaola libh anois.
Dia dhaoibh, mise Annabel Ní Chonaola. Is as Ceantar na nOileán mé. Rugadh is tóigeadh le Gaeilge mé agus le leis an fhírinne a inseacht is le cúpla bliain anuas a thug mé faoi deara go raibh an oiread measa agam ar an nGaeilge mar bhí an Ghaeilge i gcónaí thimpeall orm nuair a bhí mé ag fás aníos agus ní raibh aon rogha eile ann. Bhí sí ann agus is í a labhair tú. Ní mórán Béarla a labhair mise riamh. Ach an t-aon rud a thug mé faoi deara agus nuair a thosaigh mé ag an gcoláiste, rinne mé tá céim sa nGaeilge agus aistriúchán bainte amach agam le cúpla seachtain anuas, ná go nuair a fhaigheanns tú níos sine, nuair a éiríonns tú amach sa saol mór leat féin, sin é nuair a thosaíonns tú ag tabhairt faoi deara céard atá meas agat air, like do bhaile is do mhuintir agus do theanga féin agus sin é nuair a Thug mé faoi deara céard atá againn anseo sa nGaeltacht. Tá an Ghaeilge againn agus tá na daoine againn. Tá daoine ann atá i gcónaí sásta seasamh suas duit agus tá do chomharsan béal dorais ann a bhfuil aithne mhaith agat orthu. Agus sin a chiallaíonn sé domsa bheith théis mo shaol a chaitheamh sa nGaeltacht. Agus ansin thug mé faoi deara, bhí mé ag breathnú ar na meáin ansin an lá cheana, go chuile bhliain go bhfuil sé ag ardú cé méid daltaí sa mheánscoil atá ag tabhairt faoi na scrúduithe i mBéarla agus chuir sé sin imní orm ach bheadh sé iontach dá mbeadh bealach eicínt ann le 'spáint go na dream óga seo atá ag fás aníos go b'fhéidir go bhfuil tú ag déanamh do scrúduithe i nGaeilge ach ní shin le rá go gcaithfidh tú dhul isteach i saol na Gaeilge uilig go gcaithfidh tú dhul ag obair so, ins leithéidí ar nós ag obair ní le Teacht Aniar nó ag obair ní leis an Údarás nó iad seo uilig ach í a bheith a'd, meas a bheith a'd uirthi. Is í an Ghaeilge an rud atá a'inne nach bhfuil ag éinne eile, agus an meas sin a bheith ann. Is tá go leor deiseannaí ann, níl ort a bheith ag obair i gcónaí leis an nGaeilge ach beidh sé a'd i gcónaí go bhfuil sí a'd, agus tá tú in ann postannaí móra a fháil i nGaeilge, agus sin é a bheadh go deas dhá dtuigfeadh na dream óg atá ag teacht aníos go gur iontach an rud í a bheith a'd.
Annabel, Go raibh míle maith agat. Sin go hiontach agus comhgairdeachas leat ar do chéim. Dúirt tú go hiontach ansin é, do bhaile, do mhuintir agus do theanga féin. Sin, sin díreach na rudaí is tábhachtaí. Iontach, Annabel. Go raibh míle míle maith agat as sin. Agus bhí cainteoir amháin eile againn, Evan Ó Gríofa. Dúirt muid níos luaithe go, b'fhéidir go gcuirfeadh, nach gcuirfeadh muid ceist ar, ar Thomás amhrán a rá agus ní chuirfidh muid ceist ort ach oiread, ach oiread, Evan.

bródúil faoi faoi cheantar na n-oileán agus is rud é a bhraith mé i gcónaí nuair atá mé sa mbaile gurb í Gaeilge teanga na háite agus mé ag ceapadh gurb in an fáth is mó go mbím bródúil le rá i gcónaí gur as ceantar na n-oileán mé níos mó ná as Conamara. Tá mé bliain is fiche, tá mé ag freastal ar Ollscoil na Gaillimhe anseo agus tá mé ag cur fúm i dteach anseo in éineacht le triúr eile as an nGaeltacht, le buachaill eile as ceantar na n-oileán is beirt as an gCeathrú Rua agus mé ag ceapadh gurb in ceann de na rudaí is mó a thaitníonns liomsa is dóichí mar dhuine óg as an nGaeltacht agus mar Ghaeilgeoir ann féin, go bhfuil an nasc sin agus an cairdeas sin a'inn lena chéile. Cé cé go bhfuil mise ag staidéar aistriúcháin agus Fraincis anois ar an ollscoil, tá roinnt eile sa teach is iad ag déanamh staidéar ar an innealtóireacht agus ar chúrsaí tíreolaíochta agus timpeallachta. Tá muid fós cairdiúil. Cé go bhfuil muid ag goil inár mbealaí féin sa saol agus rudaí mar sin. Tá an t-ádh liomsa gur fhás mé aníos i gclann atá ceolmhar agus is dóichí go bhfuil an buíochas le gabháil leobsan go bhfuil an cultúr go smior ionam dáiríre, go háirid an tseachtain seo chugainn agus muid ag tabhairt ár dtriall ar Chill Airne. Tá an t-ádh liomsa. go bhfuil mé istigh ar Chorn Uí Riada an tseachtain seo chugainn. Agus tá mé ag ceapadh, bhí mé ag éisteacht le ceannasaí an Oireachtais an lá cheana ag caint faoi sin, go bhfuil borradh suntasach tagtha faoi is dóichí an caighdeán amhránaíochta agus an caighdeán iomaíochta ar fad atá san Oireachtas. Agus tá mé ag ceapadh gurb in moladh mór atá le tabhairt go aos óg na Gaeltachta ar fud na tíre. Bíonntar i gcónaí á gcáineadh, rá go bhfuil muid is dóichí ag déanamh dearmad ar ár ndúchas agus ar ár n-oidhreacht mar sin ach nuair a bhreathnaíonns tú ar leithéidí an Oireachtais agus go bhfuil os cionn leathchéad is dóichí b'fhéidir duine óg ins na comórtais amhránaíochta damhsa agus leithéidí sin ní féidir locht a fháil nuair atá daoine ag déanamh a míle dícheall cultúr a chur chun cinn mar sin. D'fhreastail mise ar Scoil Thír an Fhia agus chuaigh mé ar aghaidh ansin ag Scoil Chuimsitheach Chiaráin áit a raibh a bhfuil Craobh Dhíospóireachta Uí Chadhain gnóthaithe agam agus mar a deir mé tá mé in Ollscoil na Gaillimhe anois. Nuair a bhí mé sa dara bliain faraor bhí mé mar reachtaire ar an gCumann Gaelach anseo agus is mé ag ceapadh gur ansin a thug mise faoi deara an mheas atá ar an nGaeilge, cé go gceapann muid go bhfuil sé is dóichí srianta do na ceantair Gaeltachta ar fud na tíre níl agus níl ar chor ar bith. Anseo i nGaillimh tá os cionn 2,000 scoláire amach as scór míle ar fad cheapfainn ina mball den Chumann Gaelach agus is rud is dóichí mór ann féin é sin. Chuile Dé Céadaoin bíonn bíonn an Áras na nGael thíos i Sráid Dominic ansin i nGaillimh dubh le daoine agus chuile dhuine beo ag baint an-chraic as a bheith i measc a chéile agus cuireann sé sin an-lúcháir orm is dóigh go mbíonn daoine is dóigh ag baint an-spraoi as. Ansin

gurb in an uair is mó a thug mise faoi deara is dóichí an tábhacht atá ag Gaeilge i mo shaol agus cé cé is dóichí go ndéarfadh go leor daoine nach bhfuil mé in ann stopadh ag caint mar fheiceann siad féin an tsean is mé níl tú in ann níl tú in ann ní ní bhímse in ann mé féin ar aon chaoi a chur in aithne do dhaoine nó mé féin feictear dom a chur i láthair ceart tá mé ag caint i mBéarla nó fiú i bhFraincís sí an Ghaeilge is dóichí atá mé, tá mé compordach á labhairt agus is rud maith é sin agus ní, ní iarrfainn é a athrú ar ór na cruinne. Em, sula scaoilfidh mé libh, tá mé ag ceapadh gurb é an rud is mó a theastaíonn uainne sa nGaeltacht ná, b'fhéidir, infheistíocht, do m'aois-se, cinnte tá, tá club óige ann agus tá cumainn spóirt ann agus tá an t-ádh dearg orainn é sin a bheith ann go mba in ann, em, is dóichí meascadh lena chéile ann. Ach déantar dearmad, cheapfainn, ansin nuair a théanns muid ar aghaidh san aois, abair, nuair atá mise bliain is fiche, cinnte imrím peil agus rud mar sin ach tá mé beagáinín ró-shean le bheith ag dul ag clubannaí óige agus cé go bhfuil tithe tábhairne ann agus is iontach an áit é sin le meascadh le daoine, tá mé ag ceapadh go dteastaíonn níos mó deiseanna ann d'ógánaigh is dóichí m'aois-se le meascadh le chéile seachas a bheith ag brath ar b'fhéidir chúrsaí alcóil nó tada mar sin, leithéidí b'fhéidir pictiúrlann nó caiféanna áirid freisin, abair, i gCeantar na nOileán, níl mórán acu sin againn. Ach i gcur le rá is dóigh, tá mé ag ceapadh go bhfuil todhchaí breá ag an nGaeilge agus tá mise thar a bheith bródúil gurb as an nGaeltacht mé agus tá mé thar a bheith buíoch freisin den saol atá faighte agam as sin go fóill ar aon chaoi.
Kevin, go raibh míle maith agat agus tá muid thar a bheith buíoch duit agus bródúil asat go mbeidh tú i gCorn Uí Riada an tseachtain seo chugainn agus is cinnte go mbeidh muidinne uilig ag tabhairt tacaíocht duit agus go ndéanfaidh tú job iontach. Bhí sé an-suimiúil a bheith ag éisteacht libh ar fad. Tá's agat Evan fosta ag rá Tá áthas orm, dúirt tú go raibh tú ró-shean, tá áthas orm nach mise an t-aon duine atá i mo ró-shean. Bhfuil a fhios agat, dúradh, tá tú ró-shean le na clubanna óige. Ach an rud a bhí á rá agat ansin faoi na cumainn san ollscoil, is rud iontach é sin, bhí mé féin sa gcumann drámaíochta agus thug sin oiread tacaíocht. So go raibh míle maith agat as sin agus ádh mór ort an tseachtain seo chugainn, Evan. Mar sin, tá mise, sílim go bhfuil muid, sin an ceathrar ag caint ansin, dá mbeadh moltaí le tabhairt againn, Seo cúpla moladh, leanacht leis an Scéim Aitheantais, tacú le naíonraí agus bunscoileanna, deiseanna a thabhairt do scoileanna imeachtaí spraíúil a chruthú agus aitheantas a thabhairt do na grúpaí deonacha, mar a luaigh chuile cheann de na cainteoirí sin, idir ghrúpaí clubanna spóirt agus ceoil, Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, na cumainn agus na grúpaí seo uilig. agus san ollscoil. So sin na moltaí a bheadh againn is uaithi, tá súil agam go bhfuil an ceathrar ag aontú liom faoi sin agus sin just íomhá ó imeacht Chaitlín Maude a bhí againn an tseachtain seo caite. Sin na ceisteanna. Breandán, bhí tú ag iarraidh ceisteanna sna grúpaí. Tá iomarca agam ansin, tá trí cheist ansin, so más maith leat a dhul go dtí ceann acu sin a cheapadh. B'fhéidir go maith duit iad a rá arís go mbeidh siad ag na daoine ach so. Ó yeah, so bhfuil an. Ba mhaith liom comhghairdeachas a ghabháil leis na daoine óga. Bhí na cainteanna sin an-mhaith, an-spéisiúil ar fad. Agus tá cúpla ceist ba mhaith liomsa a chur ortsa, a Bhróna, freisin sula théimid ar aghaidh agus ar eagla go ndéanfainn dearmad. Nuair a rinne sibh rangú sa scoil, an bhfuair sibh tacaíocht ón gcigire? Nó cén tuairim a bhí ag an gcigire faoi seo? Bhí na cigirí éiginnte. faoin rangú, ní raibh siad ag easaontú nuair a mhínigh muid dóibh gur shíl muid go raibh cruthúnas againn go raibh sé ag feidhmiú agus ag obair. Ghlac siad leis faoi dheireadh ach bhí caint, bhí comhrá mór againn leo faoi sin, ní hé go raibh siad ag aontú go huile agus go hiomlán linn. Is dóiche nach raibh sé feicthe acu in áiteannaí eile agus ní raibh siad

Hello. Sin mar a d'úsáid muid na huaireanta mar scéim aitheantas, na huaireanta tacaíochta a fhaightear don scéim aitheantas mar scoil Gaeltachta. Ní mórán atá ann ach sin mar a rinne muid iad a úsáid, iad a dháileadh. Agus an bhfanann na daltaí ins na ranganna sin an t-am ar fad?

Ah, ó bhí cónaí uirre in aice linne i dTamhlacht i mBleá Cliath agus chuir mé roinnt ma, roinnt, bhí, dairíre bhí aithne mhaith agam uirre, yeah. Ah, iontach maith. Tá sé ceathracha bliain ó fuair sí bás. Fuair sí bás i mí an Mheithimh 82. 82, ceathracha bliain, sin an fáth go ndearna muid an comóradh i mbliana agus bhí cairde Caitlín ann agus gaolta Agus oíche, bhí sé, bhí sé iontach spreagúil mar oíche agus rinne na daltaí jab den scoth, léigh siad dánta, bhí píosaí ceoil agus píosaí ealaíne cruthaithe acu agus bhí sé an-speisialta go raibh cairde de chuid Chaitlín anseo chun comóradh a dhéanamh linn. Bhí muid an-bhuíoch dóibh.